pa dziko lonse lapansi panopa dziko lovutitsitsa kuti munthu atenge license ndi ku china pali mayiko ena amene amapikisana ndi china ngati ku norway ku norway kuti utenge license matenga zaka zitatu koma chinanso amwene muyiwerenge zidzatheka bwanji kuti a bright mhango akhale ndi chani license ndikuwuzeni chi process chimene chimakhalira choyamba ase munthu umayenera ukhale ndi chani ndalama license kunoko amwene imadula 500000 kuti munthu uphunzire utenge license nde ndi ina yake ase ya iron monkey chachiwiri nde eh, kulembetsa amwene ndeti umayenera kupita ku polisi iyi upite ku polisi iyi upite ku polisi iyo akuziwe umakhala pati chani nde ndi zina zake ase zima process zina zake zonyasa chimwene komano kamalizo pamenepopo zimakhala zinthu zosangalatsa kuti munthu uphunzire galimoto ku china kunoko chifukwa chilichonse amwene chimakhala pa kompyuta kulemba mayeso sukumana ndi munthu ayi umangopita pa kompyuta kulowesa passport number yako kapena id yako basi mafunso kubwera koma mafunso ake amwene ngati chani aku university of course amakhala ma multiple choice koma ovuta umakhala ndi mafunso 1000 umayenera uloweze onsewo pamayeso pamabwera mafunso 100 umayenera ukhonze 90 ngati wakhonza 89 walakwa umayenera kuzabwerezanso komano kuzabwerezanso kumenekoko ndeti ukuyenera kupereka ndalama ukalakwa ndeti basi uzipereka ndalama ukalakwa uzipereka ndalama nde ndi ina yaketu achimwene nde kuli test yoyamba pa kompyuta test yachiwiri pa kompyuta test yoyamba imayeza chani kodi galimoto mumatha kupakira ndi imeneyoyo namba 2 kodi galimoto mumatha kukhotesa nde amakulowesa pena pake po- pochepa achimwene ndi umene uzikhota pamenepo ukangoponda laini mulibe munthu uliko mgalimoto ukangoponda laini basitu galimoto imakuuza kuti achimwene mwalakwa mayeso ndendi chonchi achimwene nde test yachitatu imakhala mchani munsewu umapita ndi galimoto ndi wapolisi mmene momo komano wapolisi uja samapanga kalikonse imakupanga chilichonse ndi chani ndi galimoto ndi kompyuta ndi gps nde amayika tizikwangwani taboza ah, apa pa sikulu ama, amafuna kuti ukaona chikwangwani chija uchepese spidi pange zimene chikufuna chikwangwanicho nde ndi ina yake amene olo eni ake akuno amalakwa ka 5 mmene ndimalemba ineyo mayeso ah, munali mzimayi wina wa chinese ati ndalakwa ineyo akakandika chiwiri koma analakwaso analakwa chani pamakhala pena pake poti ah, ah, ah, ah, amati ungoyigwira steering ija usayisunthe ayi nde uyende for at least two minutes pamakhala straight line nde eh, anthu ena amavutika nazo zimenezozo nde eh, achimwene it's stressful but anyway 500000 nde dzimayeso zambirimbiri nde ukatengano license chano nde ndi zimenezi umazafikano pa msewu chaka choyamba sungapite pa highway ndi galimoto ku china kunoku ukangotenga kumene license matenga license eh chaka choyamba muzingoyendesa mchani mu city simungapite kuchani ku uh, ku highway mukatha chaka choyambacho mutha kupita kuchani ku highway nde mukafika mtawuni ngati muno kuyendetsa galimoto mtawuni ndi kosangalatsa chifukwa choti misewu yawo ndi yammiya misewu yabwino komanso chani ah, ah, ah, is automated sumafuna zokangana ndi munthu a traffic kulibe kuli chani kuli chabe ma- makamera ambiri makamera kuli makamera ambiri ndi inuyo komanso malenzi ndi ambiri nde nkhani yake amwene driving in china is like that